gere kwuo n'Enugu because na ị na-epromoti your your city movement agenda well ụta adịrọ gị ụta adịrọ gị ihe m ji agwa gị okwu ihe m ji wee chọọ ikwu this message today bụ na enwere m the capacity to respond to you particularly for saying that na ndị Igbo lack knowledge ọ mụnwa bụ Chief Emeka Agba ọ dagburu ihe dagburu ihe dagburu enyi one of Igbo land eji m authority echichi e chiri m n'anị Igbo as the defender of the youth in the Igbo land wee na-agwa gị that na ị ga-eretract that statement ga withdraw that particular statement i mekiri ị sị na ndị Igbo lack knowledge ihe m ji agwa gị to retract that statement bụ that na ikekwe ị nọ under the influence of microphone ị marọ ife i mere ndị Igbo does not lack knowledge ọ bụgoro na ha lakịrị knowledge ọ people like you Obi Cubana bụ onye nwere knowledge because you were privileged hụgide azụ hụgide azụ ama m mgbe i bidoro ịhụ azụ na area 11 as of 2001 mgbe anyị na-eti okorobịa na Abuja azụ ka ị na-arụ eru area 11 ebe ị na-eme eh, Ibiza okay so onye nwa ka i ji wee nwee the audacity erugide azụ through the support of the people ndị dị ka anyị na eso m wee kwụbakwanụ gị eso m wee kwụba gị with my patronage you have not patronized me in anything but in all your all your establishment starting from area 11 to Cubana club ebe i nwe club na Wuse zone 2 mgbe i bidoro ya eso m na one of your biggest patronage patronizers merekwe down to Victoria Island na na Adeola Odeku before i lee the place to ndị ndị lere Maradona no ana m abịa ebe ahụ enwere m pictures and proof I'm one of your highly celebrated patronizers and onye igbo ka m bụ wee nechaa igbo niine anya makwa ihe bụ igbo makwa na igbo ị na-akparị bụ igbo dr nnamdị azikiwe igbo dọkịta eh, igbo igbo chief emeka ọdụmegwu ojukwu igbo sir louis ojukwu fa igbo k o mbadiwe eh? Igbo Igbo Chinua Achebe ị makwa na a bịa na knowledge in the world na o nwere before a fụ tribe ka Igbo nwe knowledge na o siri ike because na a sị na nwata rijuo ahọ ọ sị chi ya bịa ka ha nwa i rijugo na ahọ ọnụ e na-enye gị ego i na-eri ego ị na-amagharị mana ihe m na-agwa gị bụ na retract that statement na ndị Igbo enwerọ knowledge unless ọ gị nwa bụ onye nwere knowledge gị nwa bụ Obi Cubana unless ọ gị nwa bụ onye nwere knowledge and ndị otu gị na-ene gị anya ka onye nwere knowledge that's why ị nọgidere nnọọ ị pụta ị manye na mmiri ị marọ the depth gwubie because na iyi iyi swim iyi ihe na ihe ihe iyi iji tube ị chọrọ iji tube wee gwuru osimiri jewezie well i nwere i nwere 24 48 hours from now m na-agwa gị this message retract all the statements i kwuru against ndị Igbo na ndị Igbo enwe knowledge i nwere rights to affiliate politically as a place as a people as a person i nwere rights to carry out any political agenda in favor of any candidate of any political party you wish or you choose i nwere rights as an individual you have the rights but ihe i nweghị the rights bụ ịkparị the collective intelligence of the entire tribe onye maka i nweghị the rights and ihe m ji ekwu okwu a this morning bụ that today is Saturday ebelivuru m na ị ga-anọ to hear this message ọ bụkwa na ị nụrọ this message live onye ọbụla nọ nso should forward this message to Obi Cubana ị ghọtago Naijiria a nụnwa ị na-ene anya ọ dịka anyị nọ na Abuja mgbe Abacha na mgbe Abacha wụ Abacha anọ m na Abuja as of 1995 anọrọgo m Abuja ahụ ị fụrụ unu bịachara anọrọgo m Abuja anwa ị fụrụ mgbe m ma few properties nọ na Abuja as of then okay so for you to just come out to say na ndị Igbo enwerọ knowledge because na the president e nyere e mere gị eh, eh, eh, director of a particular um, you know, movement is an insult to the sensibility of the entire Igbo race mkpanyere Igbo Igbo wụ na ndị Britain bịara n'Igbo nenechaa Igbo with their their natural intelligence wee sị ọ gịnị dị ife a mekwa na Igbo gbadoro otu ebe ebe nwoke a na-akpọ kedu nke a na-akpọ Opobo of Jaja ndị wuru ụzọ mgbe gboo ọ bụrụ na igbo enweghịzi knowledge ndị onye nwezi knowledge na naijiria ọ maka people like you ndị na-agba anywhere belle face ebe ọbụna ị fụrụ ego i je lachara ị na-alacha ego na-aga ị fụrụ ego a ga-eme ndị akpọwazie gị judas onye a ga-akpọ gị ọ bụrụ na ị chọọ iri ọnwa onye nyere gị ego ị nara ya ego rie but ịkparị na others because ị pụta kwuo na igbo enwerọ knowledge including myself you are insulting me so ekwuru m ya and I didn't mince word and ekwuru m ya with every audacity and authority and if you don't know ana m ekwu from the authority that is bestowed to me as ọdagburu ihe dagburu enyi of Igbo land so withdraw that statement within 48 hours and they publish it in the national newspaper na Igbo adịghọ na Igbo ihe a ị kwuru about na Igbo enwerọ knowledge

about you at the end of the day let me me me me forgo go your your your position as Igbo man if you ọ bụrụ na ị bụrọzi onye Igbo kwuo na ị bụrọzi onye Igbo anyị mara ihe ọ bụla ị na-ekwuzi anyị agba gị nkịtị but ị pụta na national television kwuo na Igbo ndị Igbo enwerọ knowledge I don't think we will accept that. from you. I don't think we will accept that from you. Opportunity niile ị nwere n'ụwa ego niile ị nwere ọ ndị Igbo mere i ji wee nwee ya ebe a ị na-ahụ azụ mgbe i bidoro enwewe azụ ama m mgbe i bidoro as as humble as ị na-eji akụkọ eku azụ this barbecue fish ama m mgbe i bidoro ọ ebe a na area 11 ebe ahụ i bidoro hụwa azụ na area 11 mgbe anyị na-agba club dị as of 1997 1998 mgbe e nwere verdict next to ebe anwa ị maghị ka ọhịa dị ebe anwa dị unu ncha pụtara opportunist dịcha ka unu ncha niile a anyị wee meere abacha 1 million man march na abuja anwa ị na-anụ ihe m na-agwa gị i was the youngest of ndị mere that campaign then so i wee pụta wee na national tv wee kwuo na ndị igbo abụrọ mmadụ ndị Igbo enwerọ knowledge Igbo that is over something million people enwerọ knowledge i kwuo ya naba be gị naba be gị comfortably na-aja eze gị makwa na eze gị a ị na-aja dịka ọ dịka ọ dị ọ bụghị ọchị ka ị na-achị nye anwa na ọchị eze ka ị na-achị oyire ka ekpere umanụ obinna iyiegbu oyire ka ekpere umanụ a na-akpọwa Obi Cubana ị na-akpagharị n'aja eze nwa mgbei dịka nwa ogbenye dịka chineke mere ebere through the patronage ụmụnne gị bụ ndị igbo na support ụmụnne gị nyere gị ha akwalitewe elu maka ọ na-abịa emechi ihe ndị Igbo emechi ahịa abịa na nke ebe ị na-ahụ azụ patronize gị taa azụ abịa patronize gị taa azụ imepe club ndị Igbo abịa were ego goo mmanya ị wee nweta ego ị na-eko even obodo ahụ uru Yoruba Lagos ị nọ ịkpata nwuru ego ebe a ọkwa ịbịara ahịa na ọkwa ịbịago n'uchu ego ya ịkpata nwuru

ị ga-eji wee ree your tribe and your culture ego ole ka iji aba mba nwa ịmakwa na ego a na ị nawakwa na ị ga-arapụ ya wee nwụọ ịmakwa na ihe anyị na-eme na anụbe ịmakwa na i ree your birthright ego ego ego ego e nyere gị naanị iji iji si gị ekwopụ gị ị ga-emechekwa ihe ndị a nyere ego anwa ga-emechekwa n'ụwa ha ego anwa ha emegirigide ike agwụkwa ha ụwa na efuru onwere onye onye onye mere bụ the highest ego a enyere gị na eruro ka ịgbakọ ego niile enyere gị na dọla oruro ka ego ụfọdụ ji goro watch gbara n'aka oruro ka ego ụfọdụ ji goro watch wristwatch a na-agba agba n'aka ego niile ị nwere as Obi Cubana as Obinna Iyiegbu onwere nke ruru ka ego onwere ndị nwere watch watch watch a gba n'aka ogoro ihe niile iji wụrụ mmadụ so gịnị ka ị na-eko ihe a ị na-eko ọkwa ikekwe ị na-agbara Rolls Royce ị na-agba nke a ọkwadị mmadụ wuru Rolls Royce a ị na-anya ọkwadị na Charles Rolls and Henry Royce bụ mmadụ ka ha bụ ndị nwere Rolls Royce ha form partner in 1903 ịma ka ha si meet onwe ha ịma how Charles Rolls and Henry Royce met themselves and become partners and form Rolls Royce ịma who is Charles and who is Roy, uh, Henry these were human being na ị na-anyakwa Mercedes ọ aha mmadụ ebe ị na-ekowuchi ụmụ ihe ihe na-anya kedụ ka ndị nwezi ndị nwezi brand ị na-epromote ga-esizi ị na-epromote na-amaghị ama ihere megbu Obinna Iyiegbu ihere mejuowe anya ihere mekeowe anya ijere national tv na-ekwu na na ndị igbo ndị igbo ndị igbo ndị igbo enweghị knowledge igbo nke dị nsogbu wee wụrụ na knowledge niile na m bu n'isi m kịtịkpa lachakwa gị anya ọ bụrụ na m amaghị onye ị wụ na nwa anụ masị na m amara mana kedu ka a humble eke a child of a, hum, of a, of a humble beginning like you because na chineke tụliteziri gị elu through the support of the same ndị igbo i wee pụta na-ekwu na-ekwuwachi ọnụ ọnụ ọnụ na-ekwuri ọnụ gị si akwa gị tụfịa gị igbo enweghị knowledge ikekwa ndị nọ ebe ahụ i jere kwuo ya ị gaghị I don't think na ị ga-apụtanwu na Anambra ebe Charles Soludo wụ gọvanọ egwu ekwe gị nọ n'ihu ekwu ụdị okwu ahụ ọ ikekwa ebe i jere o nwere ndị ga-atolerate gị people that you can intimidate anyị nwa wụ Igbo Anambra ndị anyị nwere isi igbo ị gaghị abịanwu na anambra state kwuo ụdị okwu anwa ndị mmadụ agba gị nkịtị na hmm? ebe ka ị ga-esi were kwu ụdị okwu a ọ bụ na i kwuru ya ọdọ ọ dị ka m nọrọ na stadium dị aga m emake sure na m gbara mbọ retract that statement na-ekwu na igbo enweghị eze ọ dịkwa ntị njọ o ọ dị ntị njọ mgbe m nụrụ okwu a ekwetaghị m na i kwuru ya ma kịta a ka m na-awatch video wee fụ ebe nwa lady na-ekwu okwu with anya mmiri ihe ihe obi kubana kwuru maka ndị Igbo ụmụ anyị nwaanyị ụwa ụmụ gị ị mụchara kwa na Naịjirịa ka ị mụrụ ha ọ ị mụgodu ha na London at the end of the day ọ ndị Igbo ka ha bụ ọ ndị Igbo so mgbe ị na-ekwu na ndị Igbo enweghị knowledge amaghị m ụdị knowledge ị chọrọ ka anyị nwee ị chọrọ ka emekwana igbu ihe mere igbo na this country na o nwere onye mere ya ga-akwudo igbo edara gburizie na mgbe a na-anụ aya mebicha ihe ndị igbo niile still ndị igbo gbagide mbọ with their knowledge gbagide mbọ with their knowledge wee kwudo ya ka egwu atụ nwa gị obi kubana i wee pụta sị na ndị igbo enweghị knowledge nwoke ị ma knowledge what do you know as knowledge so knowledge ị feelụrụ na ọ na na maka na ego ya-egotenwu gị makwana makwana ị wụ ị wụ ị wụ ngwa ahịa a kpawara akpawa na onye kwụọ o goro ọ dịka gị na-akparị igbo ọ dịka gị ọ bụrụ na ị wụ nwa igbo tiri m nwere nwere akpụrụ dị n'isi gbadoro ụkwụ na ala ị gaghị ekwe ka ị wụrụ ngwa ahịa a na-egoro egoro ọ dịga ego were gị obi ị nọ na ị ma usenwu iPhone iPhone nụ m ji ekwu okwu ị ma egotenwu ya je gị useo maka na enwego ndị kwụrụ gị ụgwọ sị gị gị anwanakwa anwa use any iPhone na ọ sọ Samsung ụdị nụ m ji ka ị ga na-euse eh? so ị nweghị choice a na-enye ndị mere maka akpịrị ego gị ndị elimitie your choice akpịrị ego ịdọ akpịrị ego nkọnọ nwere nkọnọ ego elimitie your choice to things ihe m na-agwa gị bụ life adị m atụrụ gị asị and I'm not insulting you neither am I trying to to say who you are not I have known you for over 20 years I've known you and I have patronized you and fact I'm one of your biggest customer anywhere anytime any day ego nke m contributego na your business is enormous since m ji bụrụ mmadụ o nwehụ one naira gị si jiri aka gị bebe ma ya but I have been patronizing you all around I've been patronizing you so as one of your bigger, biggest patronizers or even the smallest of it ka m nọ atụ onye Igbo wee nụ ihe i kwu nwa ọchị afụ na i kwu ya true true hi nna i kwururu ọnụ i kwuru ka e je sị na ọ bụghị onye igbo mụtara gị i kwururu ọnụ o nwere ihe ọ ya nwata kwuo na-asị ya taa mechie ọnụ eze ka ekpere mmanụ onye gwara gị kwuo onye wu onye wu mmadụ a nwa na naijiria karịrị onye igbo makwa na igbo wu igbo wu ejecha agwụ nọ na naijiria that no ndị Igbo who that na this country called Nigeria no unity Igbo wu the unite the defining factor of this country ị makwa na ebe na ndị na-agbasa Igbo mgba abụrọkwa n'ebe a ka o biri no the combined might of America and the rest of na-agbasa Igbo mm, sorry combined might of Britain and even America depends on who is in the administration like Barack Obama and Joe Biden in combination with the late Queen Elizabeth till today ọ ndị a na-agbasa Igbo mgba ọ ndị a mana ọ bụrụ na Igbo chịa Nigeria this country will be one of the greatest country on earth ha bido since independent wee were anya anekwasị Igbo were punish in order to punish Igbo and in order to make sure that Nigeria reach to the heights that Nigeria ought to have reached ha wee make sure na Igbo even now as we speak they are fighting to remove Igbo from the three major tribes in Nigeria afọ ndụ Nigeria Igbo Hausa Yoruba South North East and the West okay that's what they are fighting now now they have they are using it south south to replace ha na-achọ iji wee replace ndị Igbo if you don't know ka anyị instead of anyị wee nọ na that number three position uh, among the three position ahụ anyị nọ na ya ha na-achọzi iwere south south wee replace ya anyị onye nwa na for your information onye Hausa achịgo Obasanjo chịrị from 1999 ka m kọọrọ gị eze gị na-achara edo ka m kọwara gị Obasanjo achịgo for 8 years from 1999 to 2007 onye Hausa achịa for 3 years from 2007 a nwa to 2010 fortunately mgbe ọ nwụrụ ọ bụrụ ọ nwụrọ ọ ka mezu 8 years then onye South South chịa for 6 years because he was stopped by onye Hausa onye hausa were kwa again chịa for 8 years na na ọ gagoro onye yoruba na onye yoruba ji na-aga na 4 years na avile for re-election which i wish him luck ọ win kwa re-election o mee ya 8 years ị ma ị plus for 8 years with obasanjo ọ bụrụ 16 years ị gbakọọ 3 years onye hausa na na na onye awụsa na 8 years onye awụsa nke ọzọ ya bụrụ one ọ bụrụ 11 years then ị gbakọta 6 years onye south south in all gwa m nke onye igbo gwa m onye igbo a gụọrọ for even one day na aso rock ka i che na onye igbo nọ na aso rock adị agụ adị agụ ndị igbo ị na-aja eze akwụgharị nyere mekpee anya nyere mekpee anya gị nwa obi cubana cherekwa na obi cubana ka ọ gịnị o kwuwakwara ọnụ ebe a na ndị igbo lack knowledge ya na ndị igbo anyị amaghị ihe unu ma na a sụọ ya n'oyibo etu ọ dịka ya sị na o nwehọ weight ya ndị igbo anyị amaghị ihe ma gị nwa bụ obi cubana ngị nwa ị bụghị onye igbo ị bụkwanụ onye igbo ndị igbo anyị amaghị ihe maka na ha jụrụ iri ajọ anụ i je buru i wee chọọ ka ndị ụmụ nwanne gị soro gị rie ajọ anụ ụmụ nwanne gị sịchaa na ha achọghị iri ajọ anụ a i wee sizie na ha amaghị ihe ngwanụ nsogbu adịghị ọ ka anyị manụ ka ajọ anụ a ị na-eri ebe ọ ga-eduba gị biko ka m mara ihe unu che na ihe niile nwoke a kwuru ebe a unu echekwa na ọ gwatara obi cubana ihe niile ọ gwara ya ebe a bikonu ndewonu ndị be anyị bikonu unu echezọkwana ịlike video a bikonu sharekwanụ m video a subscribe nụ to channel m a ụmụ nwanne m ndewonu ngwa ka ọ dịnị o